na ịma agba egwu o ịma agba egwu ọfụma ọfụma Em, aha m wụkwanụ uchenna awụ m onye imo steeti mana ebi m Ghana ihe m batara ihe ahụ ka m bịa họrọ ndị ma agba egwu m ga-akpọ ala Ghana maka o nwere egwuregwu a chọ ime na Ghana m chọkwa ndị naijiria aga. Atụ m ngege. Chere ka m gwa ya aga ya. Ledochere m adịghị m very easy to get. ị na-anụ anụ ga adịkwaghị m easy to get ị na-asị m na m mara eto gị ọ wụ adịghị m easy to get ama m adị easy to get mana ụdị egwu ị na-agba ụdị egwu m chọrọ egwu omenala chere m kpọ gị laa Ghana ị ga-ahụ ihe ga-eme ị ga-emere ha ukwu otu i shi eme ukwu mee ukwu mee ukwu mee ukwu ndị Ghana tere nye eti aba anyị mana nwe ihe na-eme chere ka m gwago ka m jụ ka m jụ ma daa gị ụmụ hụ niile matarọyi sofucheru buche na ọnịcha ịhụgo ya ịhụgo ya ịhụ ma ngozi nwa nsụka ị chọrọ ka ị bịa deceive m mana ka m gwa gị ọwa ọkụkọ gị ọwa ọkụkọ gị nkọlị ngwa na akara igwe ejide gịnị ma ị na-anụ m akwụkwọ ị na-anụ m akwụkwọ ka e nwere ememe ego emekpọ m ka ịkpọ ọfụma jide

ada ada ai ada nsụka nkọlịka nwanyị ọma nkọlịka nwanyị ọma asị ma na amaka nwanyị nwere obi ọma bịa nkọlị ọ gịnị bụ ife nke a balụ gị n'isi ị na-ayị ala kee nke bụ na ị na-apụta nnọọ tụgharịa shop na-ele mmanya ka ebe a na-agba egwu awantịlọ alụ na-anyị gị nke ka na-afụ m ụfụ n'arụ bụ na e bunyere gị nkwọbị ị pụta buru nkwọbị desi na tebụl jee na-agba egwu alụ egwu ọ na-anyị gị kpochie ọnụ ọsịsọ kpochie ọnụ gị mbọsị ọzọ ị ga-anwa anwa ma ife ọzọ ntụrụ gị tọọchị asị na ntụka ọka ebezi nke a ụtụ ọcha amụsụ ndị ọka amaara m na ọ gị na-eme ka ị mebie obi miss madam n'ebe m nọ mana ọwụ ọkụkọ bụ amụsụ ndị ọka ụtụ ọcha onye ara madam gwakwa nwa nsụka nwa akpụdo ahụ maka ọ nọọla onwe ma emekwa ya ezigbo ibe akịrị tata atafụ gị isi zuzukwa zuzu ọzọ ịgbagbuo onwe gị na-agba egwu ọ bụ obi dị gị mma gịnị bụ unu chọrọ ka m weta nnu elelelelelelo atụ m ngege chere chere ụmụ nwoke amakwaghị ihe unu na-atakwa anụ unu na-ezo mmadụ ị na-ata bụ na ya aka mgbashi gị na-eme m nwa gị na-eme ka i susue m ọnụ n'ikuku na-eme m gịnị na-emere gị ọgụ nwaanyị bụ idu ọgụ ọmacha nwaanyị bụ idu ụmụ nwoke edokwụsịtụ atụmngege mụ bụ ị na-ata bụ n'anya gị na-eme ka ị na-akọ mụ na nwaanyị ibe m ọwa ọkụkọ gị sekwensi ụwa ụdị iru gị na ọwa ọkụkọ gị azụdoro m azụdo mụ bụ nkọlị nwa nsụka adịghị m eme ka ndị agba elu ọ mụ ka ị na-agwa o nwe ihe na-eme gị n'isi ị na-enwe skọskọ o i loo n'obi gị na m ga-alapụ nwunye ọma m eh? ma ọ mee m wee na-ene gị anya na-achụ gị na-egburu gị anya ị na-emeghịre nkọlị ọ gị ịma agbacha gị ihe ị na-apịa anụ ị mara na idu nwunye ọma bịa ị ga na-ata bụ n'ime ya ga na-ata bụ n'ime doro ole ka isu suo m ọnụ ehe miss madam manager nkọlị ọ gịnị miss madam manager ndị ọhụụ bịara tupu ete nwabe m bịa ka m jụọ ma ihe m jekọrọ ka e weta ihe ọ ga na-ata bụ n'ime ya ka m gbashi gị na-eme m nwa ga-eme ka ọsụsụ eme ọnụ n'ikuku mechie ọnụ ọsịsọ mechie ọnụ mechie ọnụ ya mechie ọnụ na gịnị mere ya mechie ọnụ na gịnị mere nkịta ara ọ ihe bụ ma gị ọkụ nkwa ị hụ gị nwa nwoke mgbanwe adịghị gị n'ime chitoke abịa ma kwugidenu m ọnụ ị chọghị mgbanwe n'ime ndụ gị mọmi hapụ m aka ọsịsọ

ana m anụzi maka mgbeke gị ji ana m anụzi ife ọchịcha ife ojichie ọma njiri oji ị likeziri ya nwaanyị onye ọcha ka ị likeziri maka ihe ọ na-ekwu ka ị na-achụgharị ụmụ mgbeke na-achụgharị ụmụ agbọghọ ji etisa mụ na gị ngwa kwọpịaba Anyị si ekwuzi okwu a go ahead

bịa m kpọrọ unu ebe a taa ka m dọọ onye ọbụla aka na ntị unu ege m ntị ọkwụna ifufe mere ebe a taa ya anwakwana anwa repeat onwe ya ọzọ

akwaozu ngwa jide ya ka m jee dọba ifu ka i si jide ya taa ngwa si ụta pụọ ebe a bịa soli ya ka o jee nyesie ngwa ekwensu sọ chi ọ na-akpọ unu na ala ekele ya na-ekwuzini ya biko si m n'ebe a pụọ bịa geenụ ntị ọ kwụrụ ifufe mere ebe a

ele o. ọ bụkwa gị helen na-ekwu abụghị m helen ọ bụ nkọlị omeje na-ekwu ee nwa ahụ ị hụrụ na mbe ahụ a na-ere ma a na-eteghịrị egwu ị hụrụ bọchị ọ bụ ị- ị nagara ya akwụkwọ ka okume gị onye ahụ i siri n'ije ka onye ka edije jeghere gana ka o temeni gị egwu nwa ahụ na-ete egwu ee ọ bụ m ee o nwere ihe m sịkwara ka mmiri ọma gị ma ọ gị na miss madam manager achụfụgo makwa m enweghị m ebe m jekonye ka anọ n'ọnịcha m sị ka ndị ọma gị kee mmadụ m ihe enyenu m eka ee e, e, n'ebe ụlọ elu white dị a na-erechere te pure water te ihe nle ha n'ihu junction hụ ee mgbe ọbụbụ m nọ mgbe ọbụbụ m nọ aa okay m chere gị nwabe eo iyi m ekwe ee okay ana m eche ana m eche ee pinyu a pinyu a pinyu a naga pinyu a ee ego ole gịnị bụ minute awọrilekwa m gịnị bụ minute okay ego gị bụ 20 naira nwụshabụ ị bịara ịsị m minute gịnị bụ minute ọkwa ego gị ezugo me ehe ka ka onye ahụ m kwuru nwọchụ asịrị m chere gị nwabe ọkwa nweghị ihe o mere Ezechitoke gọzie gị o Nkọli nnọọ be m o um, ebe ya nọ onwe ya emeghị o nọ ihu ya adịghị mma gị na-eme obi adịghị m ọyị obi adịghị m ọyị ma ọ gị na-echeche mere m ele gị o nweghị mgbe m nọrọ jee mejọ miss madam manager emejọghị m elu o nwere ndị gara ka ya ṅeme ya di na nwunye nje ka m jụma ya ihe ya chọrọ nke nwoke gị na atabụnụ m aka mgbe ashị gị na osusu nọ n'ikuku na-eme

metuo obi metuo obi ma ọ gị na-eme nweghị onye na-ekwu ọnụ m ma ọ gị na-eme nweghị onye na-agbachite ọnụ m a e gị na-eme m e, emeso m omume ndị agba elu nsogbu adịghị nsogbu adịghị ndị matago m na ihe ndị ahụ ihe gara aga e mee i debe akpa gị i je saa ahụ e nwere mmiri ọkụ nwee mmiri oyi saa ahụ hmm? emeka ya nọrọ na ka m na-akparịa nkata ọga nwoke o Chi nwe anyị gọzie gị n'ụgwọ Ezechitoke Abịama ya kwụchie gị maka ndị akpa gị chere emetere ama ha ma ndọba nwa ee emechere ọga nwoke o Chi nwe anyị gọzie gị o miss madam manager ya hụ i mere m ihe ị na-echere m nsogbu adịghị

Nkwale. Nkwale. Ị mara ihe ọma Chineke mere gị. Egwu gị ma agba. Ọ bụ nnukwu ihe. Otu ibere ebe a na m mechaa m kpọwe ị gaa meet ndị ọzọ gị na ha na-agbakọ egwu emechara ha saa niile mara egwu egwu ọfụma a ma akpọzi unu gaa Ghana wetewe ego ndị ọcha ndị ọcha eh, gịnị mgbe Ghana ọ bụ n'akụkụ Lagos ọ Ghana Ghana bụ mba ofesi

ọgaụkọchọ ịnwa agọzi ego imekwenu m nri nime na-asọkwa ya hapụ madam m na o nwere ihe ọ ga-eme ebe mụ na gị nọ nsogbu i nwezi nsogbu nsogbu gị niile aghọọla ihe gara aga hmm?

afụ m na mere ya sara ọfụma onye agwa na onye ọfụ afọ Nkọlị nwa afọ ya onye Nsụka ka ọ nwanne ya nwaanyị dị ihe a ọ na-agbatakwa egwu ọfụma a sị ka m kpọta ya ka ọ nọnyere unu so ka unu nwee ike ịmụ egwu ọfụma mgbe ndị otu m ga-esi Ghana bịa ka unu ncha nwee ike iso ndị a kpọ na Ghana Ghana.